maliyɛnw foli ani tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo dan tɛ foli min na k'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye ntɛnɛn ye fevrier kalo tile fila san ba fila mugan ani wɔɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka arime kunasinin ka na kunun na u ye wulikajɔba sabati o hukumu kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ espace aes u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ka arime wulila kunu ka wulikajɔba dɔw ka olu sabati o de hukumu kɔnɔ o kunnafoni an bɛna don la ka olu walawala aw ye o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ mali jamana kɔnɔ nafolo kasabi min n'a deturunena kɛrɛnkɛrɛn ma kɛlɛkɛminɛncɛko la ni ala sɔnna ma n'o ye afɛri paramu an bɛna nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se farafinna kilasiman yɛrɛ ma ni ala sɔnna o kunnafoni an bɛna olu di aw ma ninnu ye kunnafoni bakuruba ye an bɛna don minnu dɔgɔdɔgɔninw na k'u walawala aw ye lajira kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ka bisimila i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kunnafoni bakurubaw la an bɛ don min na fɔ bi i n'a fɔ ayɛsi cɛdenw olu wulila k'u jɔ minnu ka kɛlɛ ɲɛsinnen sanfɛ kɛlɛ olu ɲɛnabɔliko ma kɛrɛnkɛrɛn ma fɛn bɛ tali kɛ eh, dakabaru marabolo kɔnɔ dakabaru i k'a dɔn k'a fɔ ale ni mɛnanka de ka surun kosɛbɛ bawo k'a d'a kan a bɛ mɛnanka sira de kan ka taa dancɛ bɔ ni nizɛri jamana ye zanviye kalo tile bi saba ni kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ an ka finitigilakaw wulila n'o ye ayɛsi finitigilakaw ye mali burukina nizɛri ni jamana saba cɛdenw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ banbaanci jɛkulu maa caman u ye minnu bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ etat islamique dans le grand sahara u ye olu ka maa caman u y'olu faga farapu fɔlɔ min kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ maa mugan ni kɔ olu tora a la ka fara u ka bolimafɛnw kan minnu tiɲɛna ka fara katakatani fila olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o katakatani fila de kun bilalen don kɛrɛnkɛrɛnma u ka wulikajɔ min b'o sabati ka se k'u ka minɛnw kɔni transporte o la katakatani fila bila kun ye o bɛɛ lajɛlen kɔni o tiɲɛna o de hukumu kɔnɔ u ye wulikajɔ wɛrɛw sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ninnu bɛ ka fɛn o fɛn sigi sen kan n'o ye fɛɛrɛ ni dabaliw ye ka se k'u ka minɛnw kɔni ka a ɲini ka se ka boli ka u yɛrɛ ɲini o tan kɔnɔ ta kana na ka na kɛ o la tuguni o wulikajɔ filanan kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u m'o to yen koyi halisa sanfɛ kɛlɛcɛw olu wulila k'u jɔ tuguni o mɛnaka marabolo kelen kɔnɔ fɔlɔ ta u y'o kɛ tilebinyanfan fɛ zena ta u taara ka t'o kɛ mɛnaka kɔrɔnyanfan fɛ o de hukumu kɔnɔ u taara ka taa banbaanci jɛkulu caman wɛrɛ fana sɔrɔ yen tuguni u ka sanfɛ pankurun ka wulikajɔ kɔnɔna na ayɛsi tɔgɔ la u y'a yira k'a fɔ u nana ka na banbaanci wɛrɛw ye tuguni u nana ka na minnu bugunnatigɛ olu bugunnatigɛ kɔfɛ sa u tilala ka balaw jigin olu fana kan o de hukumu kɔnɔ banbaanciw ka ɲɛmaaba dɔ n'o y'u ka kɛlɛkɛcɛba dɔ ye u ka jalatigiba dɔ ale nana ka na bunte u fɛ n'o bɛ tali kɛ fɛn min ye abu ali fahabas ee, inta intabak i ka dɔn k'a fɔ u nana ka na ale sɔrɔ o ye bamaciw ka ɲɛmaaba dɔ ye a yirala k'a fɔ ale kɔni waati kelen na u y'a gosi kosɛbɛ i n'a fɔ a kan ka gosi gosi cogo min na bawo ka d'a kan kuntaala min ka t'i yɛrɛ ɲami population civile de la min bɛ kɛ sababu ye sa u ka se ka ale to yen n'i taara ɲagami population civile la la la mɔgɔw b'a fɔ ko ni bunteni kɛra o la k'u taara ka taga bin siviliw kan nka o de hukumu kɔnɔ armée kɔni y'a ɲɛɲini cogo bɛɛ lajɛlen na waati min na nin maa kofɔlen n'o ye abu ye ale ni siviliw tɛ ɲɔgɔn cɛla waati min na o waati la armée kɔni jiginna a kan ka se k'a bunte kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bunteni baaraw nana ka na sigi sen kan menaka marabolo kɔnɔ abu i ka dɔn k'a fɔ n'o ye abu fahabas eh, insa mali ale kɔni nana ka na dɔn kosɛbɛ jɛkulu ninnu cɛla k'a yira k'a fɔ kabini waati jan ale ka wulikajɔ de sabatilen don waati bɛɛ lajɛlen na fɛn ma to ka se ka tɛrɔrisiw k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na bawo ka d'a kan tɛrɔrisiw ka ɲɛmaaba dɔ don nka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa min de don ɲɛmaa fitinin fana tɛ ko jɔyɔrɔbatigi don bawo ka d'a kan ale ka wulikajɔ de bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ tɛrɔrisiw bɛ se ka fɛn caman kɛ i ka dɔn k'a fɔ ale b'u bila a sira kan ka se k'u puse ka u bila o wulikajɔ la an ye kunnafoni min sɔrɔ nin waati in na k'a di aw ma o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kunun kelen na an ka armée ye baaraba wɛrɛ sabati sen kan kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ forêt de baoulé forêt de baoulé o tɛ yɔrɔ dogolen jamana in kɔnɔ yan n'i ko forêt de baoulé o ye k'a ta i ka dɔn k'a fɔ sikaso ka jigin ka taga o marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jate ko forêt de baoulé o de hukumu kɔnɔ sa u nana ka na bunteni sigi yen tuguni kunun kɛrɛnkɛrɛnma février kalo tile fɔlɔ tɛrɔrisiw y'u yɛrɛ ɲini nin bawo ka d'a kan carburant ko gɛlɛya y'u sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko carburant nana anw bɛ k'an servi carburant na waati min na carburant tigɛra olu la kungo kɔnɔ yen bawo ka d'a kan u n'u ka sponsorw se tɛ ka carburant sɔrɔ k'a d'u ma bilen o de kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban u bɛ ka dɛsɛ u taa yɔrɔ n'u na yɔrɔ la waati bɛɛ lajɛlen na armée bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲini k'u dɔn u bɛ yɔrɔ min na k'u repérer ka se ka taa u gosi cogo min na o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kunun forêt de baoulé kɔnɔ n nana ka na kabako da bamaci jɛkulu kan su min kɔni dara yen maa tɛ se ka su kɔnte k'a dɔn k'a fɔ ni su hakɛ de don an b'a to don o la bawo ka d'a kan tiɲɛni kɛra kosɛbɛ bamaciw fan fɛ juguw kɔni buntana kosɛbɛ yɛrɛ de an b'a fɔ ko ala ka nin kɛ hali sisan ɲɛta ye bamaci kɛlɛ bɛ ban nin bɛɛ kɔfɛ o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ mali kɛra première puissance ye an bɛ waati min na fɔ bi uemoa jamanaw kɔnɔna na an ka wulikajɔ kɔnɔna na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ espace uemoa kɔnɔ mali kɛra première puissance ye an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ afrique de l'ouest la an nana kɛ jɔyɔrɔ filanantigi ye o bɛ an bolo Afrique de l'Ouest la o kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ farafinna kilasiman kɔnɔ an nana ka na kɛ jɔyɔrɔ tan ni wolonwula tigi ye farafinna kilasiman kɔnɔ n'an taara diɲɛ kilasiman kɔnɔ sa an nana kɛ jɔyɔrɔ kɛmɛ ani naani ye fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ kilasiman bɛɛ lajɛlen na finitigilakaw cɛ la o hukumu kelen kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ fɛn min ye farafinna yan e, militairement ezipiti ale de ye farafinna jɔyɔrɔ fɔlɔ ye nka UEMOA ka marabolo kɔnɔ mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye mali ye jɔyɔrɔ filanan ye farafinna ni ezipiti bɔra yen dɔrɔn mali de bɛ gɛrɛ farafinna kilasiman kɔnɔ jɔyɔrɔ filanan na o kɔrɔ b'a yira fɔlɔ la maa minnu tun bɛ k'a fɔ k'olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔw ye ɔ hali n'an m'an yɛrɛ don o ko kɔnɔ olu de ko k'u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ la nka bi ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ na n'olu la o ma kɛ fɔlɔ o ma kɛ filanan ye farafinna tuguni hali jɔyɔrɔ sabanan t'u bolo bawo ka d'a kan an b'a fɔ ko AES monte en puissance AES cɛdenw de dalen don ɲɔgɔn kan AES de bɛ ka ɲɔgɔn suit nin kilasiman in kɔnɔ n'ala sɔnna a ma don nataw la an bɛ layidu di aw ma kilasiman na a kɛra cogo di farafinna AES jamanaw jɔyɔrɔ ye min ye kilasiman in na minɛn minnu b'u bolo mun kɛra sababu ye ka se ka jɔyɔrɔba ka o sabati u bolo an bɛna nin don ɲɔgɔn cɛ ka se ka o walawala aw ye ladira kɔnɔna na o kunnafoniw de bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ Bénin jamana kɔnɔ kudeta baaraw kɛlen kɔfɛ Bénin jamana kɔnɔ eh, n'a a ko sigira sen kan cogo dɔ la ka bɛn ni desanburu kalo tile wolonwula san ba fila mugan ni duuru o hukumu kelen kɔnɔ militɛri minnu bɔra fɛn min ye nizeriya kana olu kɔni deployera a yirara k'a fɔ k'u ka don so an bɛ waati min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka baziw o nana ka na sigi sen kan u ka ɲɛnajɛbaw nana ka na kɛ ka bɛn ni fɛn min bɛ tali kɛ desanburu eh, eh, zanviye kalo tile bi saba ni kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna na nizeriya militɛriw olu kɔni deployera kotonukaw fɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko tantatifu kudeta olu nana ka na sigi sen kan nin waati in na min kɛra sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ u ka kolonɛliba dɔw kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ kolonɛli Tigri ale kɔni wulila k'i jɔ k'a yira k'a fɔ Bénin an bɛ waati min na fɔ sisan k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ finitigilakaw minnu nana ka na u ka fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma ka na baaraw sigi sen kan olu ka se ka tɛmɛ cogo min na ka taa u ka jamana kɔnɔ ka se ka segin so kɛlɛ ka jigin so fɛn min bɛ tali kɛ major général chef d'état-major général eh, de l'armée de Bénin ni o ye le général de corps d'armée eh, Fructueux Gbaguidi ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale b'a ɲini k'a fɔ ko kɛlɛ ka jigin so bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka taa i jamana la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnma CEDEAO ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu nana Bénin kɛrɛnkɛrɛnma ka bɔ nizeriyakaw fɛ yen nɔ a yirana k'a fɔ k'olu kɔni ka deploye ka se ka jigin u ka jamana kɔnɔ cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni bɛ an yamaruya ka taa kodowari jamana kɔnɔ n'an taara kodowari kan dɔrɔn star kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni yaya ture ale kɔni nin waati in na a yirana k'a fɔ ko a kɛra maa ye maa min k'a fɔ ko infidɛliw don an bɛ don min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka starba dɔ de don min bɛ tali kɛ a ka musow kun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnma n'o bɛ journal présentation kɛ kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min bɛ tali kɛ RTI la kodowari Côte d'Ivoire RTI a yirana k'a fɔ k'ale kɔni ka laseliw kɔni bɛ kɛ o kunnafonidiso sanfɛ ale bɛ journal présenter nɔ o waati kelen na a yirana k'a fɔ ko ale ni Yaya Ture olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati jan tɛmɛnen kɔfɛ a yirana k'a fɔ ni muso kofɔlen k'a nana ka na lajɔ kɔnɔ na a lajɔlen kɔnɔ na min bɛ tali kɛ Yaya Ture ko ale kɔni ye fɛn min bɛ tali kɛ kɔnɔtiɲɛko kumaw ni fɛnw nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni maa kofɔlen fila fitinɛ nana ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ muso in kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min na ko sini ma sininkɛnɛ ma fɛn o fɛn tɛmɛna ale ni yaya ture cɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛna ka n'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira sanfɛ ko an na se k'o kɛ buzz ye ka di jamanadenw ma an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ AES jamanaw kɔnɔ olu wulila k'u jɔ k'u ka dusumakasi jira ka bɛn ni fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo tile bi saba ni kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ la k'a yira k'a fɔ binkanni wale min taara ka ɲɛsin nizɛri pankurunjigi kɛnɛ so ma k'a ta i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile mugan ni segin ka n'a bila janvier kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn u y'u ka nisɔngoya kɔni yira u y'a yira k'a fɔ u ka ɲɛmaa bɛ wagadugu kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ kapitɛni eh, ibirahim Traoré ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ minnu kɛra sababu ye maa minnu taara ka taa nin pankurunjigi kɛnɛ ka taa cibler kɛrɛnkɛrɛn ma a kɛra sivili ye walima a kɛra militɛri ye maa maa bɛ nin maa kofɔlenw kɔkɔrɔ ka se ka u dɛmɛ u ka baara cɛjugu la k'a yira k'a fɔ ko u ma se ka jɛn ni a baara si ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka tigɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka dan sira kan cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛna kunnafoniw kuncɛ ni fɛn min bɛ tali kɛ affaire Paramount nin sera a danzema yɔrɔ de ma sisan affaire Paramount sera a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ma ligne droite kelen bɛ yen nɔ sisan o de bɛ yen a Paramount affaire kɔnɔna na n'an ko Paramount affaire o ye mun ye kɛrɛnkɛrɛn ma an ka jamana kɛlɛkɛminɛn minnu sanna n'o bɛ tali kɛ blindé minnu delila ka san ka taa se sosɛtiw ma ka taa se i ka dɔn k'a fɔ gilet pare-balles ma ka taa se an ka armement caman ma minnu sanna ka bɛn an ka jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ a na ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka tile waatiw ye minisiri dɔw sen donna a ko la o de hukumu kɔnɔ procès in kɔni a ko gɛlɛyara kosɛbɛ procès in ma kɛ procès nɔgɔman ye fiyewu n'a ma ɲɛ k'a fɔ chambre criminelle spécialisée eh, spécialisée olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka wulikajɔ sabati k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ matière économique et financière u nana u da don o ko bɛɛ lajɛlen na o y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u sen yera nin ko in na a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra ka se ka nin nafolo kasabi ka a détourner détourner cogo dɔ la ka taa minɛn kuntanw san ka na a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari tan ani kelen bayanko o de détourner na sefa wari miliyari tan ani kelen o de détourner na an bɛ waati min na fɔ bi mais min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari tan ani seegin o de kan ka se ka sara dommages et intérêts la o de réclamelen don an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ réquisition min kan ka se ka kɛ criminalité kɔnɔna na o interpellation kɔnɔ a yirana k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bolila n'u sen yera nin ko in na n'o bɛ tali kɛ minisiri kɔrɔw la minnu bolila ka jamana in bila san tan kaso o bilalen don olu ɲɛ n'u tɛgɛ tara waati o waati san tan kaso o bɛna ka na o kɛ an bɛ waati min na fɔ sisan zenerali kɔrɔ minnu fana b'a la

ee alamisa tɛmɛlen ye zanwuye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila mugan ni wɔɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin ko in kɔni sika kɛlen don maa o maa na ka se k'a bɛɛ lajɛlen wele ka o bila bɔgɔ jeninen sanfɛ ani fana minnu fana sen yera a ko la san tan kaso o de bilalen don k'u makɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi nin bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na ni ala ma basi wɛrɛ kɛ wula in na an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni kura minnu mana bɔ tile tɔ kɔnɔ an n'o ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ ko aw ka sɔgɔlen to Nas Media bɔlɔlɔsiraw la sɔɔni ninnu bɛna yɛlɛma aw ye nansarakan cɛɲi na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn